ndị be anyị ekene m unu kedu ka o si aga n'ogbe gị ewere m anya na ọ na-aga ọfụma ụfọdụ n'ime ndị be anyị ewere m anya na ọ na-amasị ha ị na-ede edemede n'asụsụ Igbo mana ekwentị anyị nwere enweghị asụsụ Igbo na ya ama m ma nke gị o nwere nke m enwegwu ha asụsụ Igbo na ya mana o nweziri ụzọ ọzọ m si wee chọpụta otu ihe mmadụ nwere ike ime nwee ike na-edenwu edemede n'asụsụ Igbo ị ga-edenwu ma nke ị kwesịrị itinye ọ ọ ahụ ị ga-edenwu ya i ị ị ga-edenwu ya ụ ị ga-edenwu ya nya ihe onyonyo anụnwa ị ga-ekiri enenene naanị gị tụsaa ya tụsaa ya ka ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-amasị ide edemede n'asụsụ Igbo ka ha mara na enwego usoro otu ọ ga-esi wee dị ire ihe ị ga-eme gị nwee ike menwe ya o nwere application ị ga-eji wee denwuo ya ya na m ga-egosizi unu nkịta otu ị ga-esi mee ya etu a ka ị ga-esi budata ngwa ị ga-eji wee na-edenwu asụsụ Igbo ị gaa na ngwa anụnwa n'ụlọ ahịa nke a ị bịa ebe anụnwa wee debanye ya na-akpọ Gboard Gboard i wee budata ya ka ọ banye n'ekwentị gị dịka i budatachara ya ị ga-abịazi n'ekwentị gị na-ene ebe anụwa i si n'ebe anụwa mepee ya i mepee ya ị bịa ebe e dere ihe ị ga-eme ka o nwee ike rụwa ọrụ ị pịa ya ị bịazie ebe anụwa e dere Gboard ị bịachikwa azụ ka ị nwee ike tinyezie ị bịazie ebe a ị nwee ike tinyezie asụsụ Igbo ka o nwee ike soro na asụsụ ị ga-eji wee na-ede edemede ma ị chọọ ide edemede nke m ebe anụnwa wụ nke mbụ wụ English nke abụọ wụ Espanol m ga-edenyezi Igbo kịta ya ebupụta ya gị họrọ ya dịka o bupụtara ya nke nke mbụ anụnwa o mere o mere akara ọfụma nke ị ga-eji maka na ya ọ wụ nke nwe nwere wee sị ya na ọ dịgo ị bịazie ebe anụnwa gị buruzie nke Igbo anụnwa buga ya ka ọ bụrụ nke mbụ nke ndị oyibo na-akpọ default ya ọ ga-awụ nke mbụ asụsụ mbụ ị ga-eji wee na-ede edemede otu i mere otu a na ọ dịgo ị chọzie ide ihe kịta ị ga na-edezi n'asụsụ Igbo ngwa ka anyị gaa chọta ofu ihe anyị ga-ede dịkà nà ị chọrọ ide ọ ị bịa ebe ahụ̀ o o nọ̀ o nọ̀ gị jìde ya aka jìdesi ya ike ike ya ebùpùtere gị mkpụrụ edemede dị ichè ichè gị wènie ya enu wèe họ̀rọ ǹkè ị chọ̀rọ̀ otu ahụ̀ kwa ka iji nke a bụ na ihe e dere ebe a na afọ ọ ọ afọ ya na ndị Google emego ya ya adịziere anyị mfe iji na-ede ya otu o kwesịrị ka ị chọọ ide ṅ ị bịa na ebe n nọ n i jidesie ya ike wenie ya wee pịa ya ị chọkwa ide ụ ị bịa ebe u nọ pịde ya aka wenie ya enu otu a ka ị ga-esi wee na-ede ya ya wee wụrụ ya tụsaanụ ihe onyonyo a tụsaanụ ya maka na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọ na-agụ ịma ka e si eji okwu Igbo na-ede na-ede ya nnọọ otu o kwesịrị ebe ụ e kwesịrị ide ụ ka hapụ ịbịa dee ya u ebe e kwesịrị ide ọ na-abịa ịbịa dee ya o ọ ya ka o ji dị mkpa daalụnụ n'ilele ihe onyonyo a i nwee ajụjụ o nwee ihe gbagwojuru gị anya biko denye na ebe a na-ede edemede ka m nwee ike saa gị ya wee gbazikwara gị daalụnụ